Go raibh míle maith agat as an agaibh as an cuireadh anseo inniu. Táim chun caint a dhéanamh ar rud éigin b'fhéidir nár chuala a lán daoine faoi, faoin téama seo ach tá súil agam, nílim anseo chun éinne a iompú chun Búdachais, nó nílim anseo chun aon rud a dheimhniú daoibh ach amháin seo iad mo thuairimí féin agus an rud atá faighte agamsa i rith mo shaoil. Seo é, b'fhéidir, scríofa go gearr glan i gcrotal cnó an rud a bhíonn i gceist. Níl breith faraor, níl bás dá réir, níl talamh, farraige ná spéir, níl éan ar chrann Ná créatúr fáin, níl ann ach mé amháin. Sin atá scríofa, tá brón orm faoi sin, tá sé pás beag difriúil mar a fheictear. Agus beidh foclóir in úsáid agam inniu, sé sin mise, ciallaíonn sé sin mise ár bhfíoreisint, sé sin an fheasacht nó an aithne Ní, ní chiallaíonn sin aon rud eile ach sin. Nuair a úsáidim an focal sin mise, sé an aithne nó an fheasacht a bhíonn i gceist agam. Agus ansin tá focal eile agam, an féin. Sin tógán síceolaíoch, sé sin ego sa Bhéarla. Agus ní h-ionann an dá rud sin, an mise agus an féin, agus beimid ag caint faoi sin. agus Advaita Vedanta, sin neamhdhéachas, a deir nach bhfuil an dara rud ann, níl ach an t-aon rud ann, agus sin an fheasacht. Nuair a scríobh mé an leabhar seo trí bliana ó shin, do rinne mé é mar bhí dhá cúis agamsa. I dtosach báire ní raibh a leithéid ann sa Ghaeilge, ach ní hé sin an phríomhchúis gur scríobh mé an leabhar seo. Theastaigh uaim labhairt faoi léamh nua a bhí agamsa ar na Cóáin, nó na daoine nach dtuigeann cad is Cóán ann, is scéalta de réir, de réir na tuisceana traidisiúnta, ceaptar gur scéalta áiféise iad, nach bhfuil aon ciall nó loighic ag baint leo, agus go bhfuil siad ann chun daoine a dhúiseacht, chun iad a chur ag smaoineamh ar bhealach eile. eh, seo, eh, eh, eh, seo saghas, saghas rud a bhí i gceist acu, taispeáin dom d'aghaidh bhunaidh, an aghaidh a bhí ort sular rugadh do thuismitheoirí. Cad is ciall leis sin? Tá sin áiféiseach. Agus conas ar féidir aghaidh a bheith ormsa sular rugadh mo thuismitheoirí? Níl aon chiall leis sin. agus daoine cosúil le John Tarrant agus daoine eile atá an-chumasach sa raon eolais seo, ceapann siadsan nach bhfuil sna koan seo ach mar uirlis teagaisc ag na saoithe chun daoine a mhúscailt, a dhúiseacht as a gcodladh. Agus as a leabhar sin Bring me the Rhinoceros, tá seo scríofa aige, Bhal, tá na koan ann chun na ballaí smaointeoireachta leisciúla a leagadh, chun comhghuaillíocht a dhéanamh dár luaineacht intinne. Sin, dar leis, agus dar lena lán saineolaithe ar na koan, cad is brí leo agus cad is cúis leo. Ach, mar a dúirt seanbhean fadó fadó.

Bhuel, tá scéal Zen agamsa daoibh a mhíníonn cén fáth gur cailleadh na scéalta seo agus an t-eolas seo. Agus an scéal seo faoi fear déanta tine. Fadó, fadó, fadó, tháinig fear go dtí, go dtí tír fhuar in oirthear na hEorpa agus bhí cleas aige, bhí, bhí rud éigin aige ansin, rún, gur féidir leis saol na ndaoine sa tír sin a dhéanamh i bhfad níos fearr. Tháinig an fear seo le huirlisí le tine a adhaint. Agus bhí na huirlisí aige agus níorbh fhada go dtí go raibh tinte i dtithe mhuintir na tíre sin agus bhí gach duine go sona sásta. Bhí siad go te teolaí le linn na ngeimhrí fuara agus le linn an tseaca. uafásaigh. Ach mar a tharlaíonn go mion minic, bhí daoine ann agus do theastaigh uathu airgead a dhéanamh dóibh féin agus tháinig siad ar phlean, maróimid an stráinséir seo, tógfaimid na huirlisí tine uaidh agus beimid ábalta airgead a dhéanamh as sin. Ach fuair an stráinséir gaoth a sheifte agus d'imigh sé leis. Agus nuair a d'imigh sé, múchadh na tinte uile. Anois, nuair a tháinig na daoine agus nuair a fuair siad go raibh sé imithe agus na huirlisí ansin, ní raibh a fhios acu cad ba chóir dóibh a dhéanamh. Cad ba chóir dúinn a dhéanamh leis na huirlisí sin? Tháinig siad ar phlean. Thóg siad teampall mór agus chuir siad altóir sa teampall sin agus do thóg siad na huirlisí agus do chuir siad na huirlisí ar an teampall. Ní raibh fhios acu cad ba chóir a dhéanamh leis na huirlisí sin ach bhí siad ina dtaisí naofa agus tháinig daoine ag rá paidreacha agus ag feacadh na glúine roimh na taisí roimh na taisí naofa seo. Sin iad na koan. Insíodh na koan, na scéalta seo agus cailleadh an chiall a bhí ag baint leo. Cailleadh an chiall a bhí acu mar rinneadh dearmad ar na fréamhacha a bhaineann leis na koan seo agus tá siad fréamhaithe a chairde san

de bhlianta roimh ár gcomhré, sé sin, i bhfad, i bhfad ó shin, agus tá siad ar an téacs is aosta, is sine ar fáil ar domhan. Agus anta, ciallaíonn sé sin sa tSanscrait deireadh, deireadh na Véadaí. Agus scríobhadh na, an chuid seo de na Véadaí beagnach míle cúig chéad de bhlianta

sórt, bhuel, tá sé deacair, fágfaidh mé libhse, is féidir libhse teacht ar ar cad is, cad is, cad, cad, cad a bhíonn sna, cad a bhíonn sna hUpainiseadaí seo, ach ní reiligiún iad. Mar níl aon article creidimh, níl aon dogma ag baint leis, leis na hUpainiseadaí. Tá siad go léir bunaithe ar ár dtaithí phearsanta. Mura mbíonn sibhse ábalta é sin a fheiceáil, é sin a fheiscint i do thaithí féin, caith amach as an doras é. Caithfidh tú é sin a thuiscint, a fheiceáil agus ansin déarfaidh tú leat féin ag an deireadh, Aha, sin í an fhírinne. Mura mbíonn tú ábalta é sin a dhéanamh, ní fiú faic iad. Bhuel, raghaidh mé ar ais beagáinín. Nuair a chuaigh mise nuair a chuaigh mise ar mo thuras spioradálta breis agus daichead blianta ó shin, is seanfhear anois mé, le gariníonacha agus gach uile rud, ach nuair a thosaigh mé bhí mé i gColáiste na Tríonóide ag an am agus ach bhí mé míshuaimhneach le mo shaol. Bhí rud éigin mícheart. Níor thuig mé cad a bhí mícheart ann. Ach bhí mé ar lorg an tsonais. Bhí mé ar lorg na tuisceana. Agus chuaigh mé amach sa saol agus rinne mé iarracht an sonas seo a fháil. B'fhéidir go bhfuil sé sa nádúr. B'fhéidir go bhfuil sé sa léann. B'fhéidir go bhfuil sé in eachtraíocht ar fud an domhain. Cá bhfuil an sonas seo le fáil? Agus bhí mé ar lorg agus ar lorg agus níor tháinig mé ar aon fhreagra sásúil. Agus ansin lá amháin, dúirt mé liom féin, Cé hé an mise seo atá ar lorg an tsonais? Ní raibh aithne agam air. Agus ag an phointe seo bhí nóiméad, dúirt mé liom féin, Stop, stop anois, stop. Agus cas ar ais ort féin. Féach ort féin, cá bhfuil an mise seo?

A lán rudaí i mo shaol amháin, mo leabhar, m'árasán ina raibh mé i mo chónaí ansin, mo cairde, mo cailín grá, bhí siad go léir, bhí mé ábalta iad go léir a fháil. Ach ní raibh mé ábalta mo lámh a chur ar an mise sin a bhí ionam féin. Agus thuig mé an am sin nach oibiacht é. Ní oibiacht. Ní rud, ní rud oibiachtúil an mise sin. Aithníonn sé gach rud timpeall ort ach ní féidir leat é a aithint. Níl aois aige. Níl dath air. Níl aon rud gur féidir leat a rá 'sin é an mise'. Níl ann ach an aithint. Mar a dúirt Proinsias, San Francis in Assisi, is é an rud atá á chuardach againn, atá i mbun an chuardaigh. Is é an rud atá á chuardach againn an rud sin. San Francis of Assisi a dúirt é sin, i mbun an chuardaigh. Nach bhfuil sin suimiúil? Bhí sé ceart ag an naomh sin. Agus tá sé le fáil sna cóain. Féach air sin. Fágaimid an eilifint, eilifint an léargais, sa bhaile agus téimis amach ar lorg na fírinne sin ar lorg an tsonais i rianta na heilifinte taobh amuigh dár dteach féin agus seo mar atá sé sna, léifidh mé amach mar atá sé doléite anseo, An Eilifint sa Bhaile a thugtar air. Thug Daiju cuairt ar Mháistir Baso sa tSín fadó fadó. Cad is léargas ann, a Mháistir? Ní feasach dom gan gó. Má tháinig tú ó thír i bhfad le ceist mar sin, a stór, le súil go ndéanfainn leat cad é, go ndéarfainn leat cad é nach meallta tú go mór? Tá teach na dtaiscí i do chroí, pé áit a mbíonn tú féin. Tá léargas lán le fáil agat gan dul in imigéin. Tá d'eilifint sa bhaile agat, ach cuardaíonn tusa í, ag lorg rian a cos sa láib, Níl ann ach saothar buí. Sin mar a dúirt Seán Ó Ríordáin, sea? i Rian na gCos ina dhán cáiliúil ar Ní raibh siad ann nuair a tháinig sé ar ais um thráthnóna bhí na bhí na bhí lorg a gcos imithe. Is mó mé i mise amháin, a dúirt sé. Ceapaim go rachaimid ar aghaidh linn. Mar sin, téimís ar aghaidh. Táimid ag an bpointe seo, b'fhéidir, go bhfuil an aithne seo laistigh den cheann. Nuair a dhúnaim mo shúile, tá sibhse imithe. Nuair a osclaím mo shúile, tá sibh arís ann! Sea, draíocht! Sea, feicim sibh agus sibh. B'fhéidir go bhfuil an aithne istigh anseo agus go bhfuil an intinn ag déanamh na haithne seo. Sin é an rud loighciúil, nach ea? Feiceann an aithne na cathaoireacha, na crainn, an halla seo, feiceann an aithne gach rud. na smaointe fiú amháin. Aithníonn an rud seo, an mise seo laistigh díom féin, na smaointe a éiríonn os mo chomhair, na mothúcháin, nuair a éirím feargach, nuair a éirím éadmhar. Sea, arís, is é an aithne laistigh ionam féin a aithníonn é. Agus arís, na céadfaí, blas, éisteacht, radharc, aithníonn arís an aithne.

Mar athraíonn an féin, ní an féin céanna atá ionatsa inniu mar a bhí ionatsa nuair a bhí tú i do pháiste óg. Tá sé athraithe mar tá eolas faighte agaibh. Matt, atá, a bhí ag seinm ceoil dúinn inné, ní raibh an ceol ar eolas aige nuair a bhí sé, ní raibh sé ábalta an bosca ceoil a casadh nuair a bhí sé ina leanbh ann. Ach anois tá sé ábalta agus tá eolas an-domhain aige ar cheol traidisiúnta. Mar sin, athraíonn an féin. Agus nuair a éirímid an-aosta ar fad, nuair a thagann néaltrú na seanaoise orainne, caillimid na caidrimh uile. Ní bheidh aithne agam orm féin. Ní bheidh mo cairde uaim, a gaolta, beidh gach rud imithe. Mar sin, athraíonn an féin agus aithníonn an rud seo. Nó má cuirim an cheist oraibhse mar seo, an é sin an duine céanna atá ag féachaint ar an saol nuair a bhí tú i do pháiste óg? An bhfuil aon athrú tagtha air sin? Nach bhfuil tú mar an gcéanna? An aithne sin a bhí ionat nuair a bhí tú óg, nuair a bhí tú i do cailín agus arís le sé bliana déag d'aois, ní athraíonn sin nuair atá tú caoga nuair atá tú seasca, nuair atá tú daichead. Athraíonn an corp, athraíonn an féin, ach an duine a aithníonn, an duine taobh istigh ionainn féin, ní athraíonn sé sin ar chor ar bith. Beidh sé go díreach mar an gcéanna nuair a théann sibh ar leaba bhúr mbáis. Mar sin, ní an féin é. Cé hé an t-aitheantóir mar sin? Deir an Deir an Bhagavad Gita, Ní bhíonn an rud neamh Ní bhíonn an neamhréaltacht ann choíche. Ní bhíonn an réaltacht gan a bheith ann. An aithne sin ionainne, an an fheasacht sin ionainne, ní athraíonn sé choíche. Tá sé díreach mar a bhí sé nuair a bhíomar óg agus beidh sé mar an gcéanna ar leaba ár mbáis. Ach gach rud eile sa saol seo, athraíonn sé. Tá sé cosúil le ciméara. Tá sé ann, ach ní thuigimid cad é fíor-eisint an chiméara sin. Tá sé ann, feicimid é, tá sé le feiceáil sa, ach nuair a imíonn sé, ní imíonn an aithne air sin. Agus mar sin. Féachaimís anois ar an am agus ar an spás. Éiríonn an t-am, éiríonn an spás laistigh den fheasacht. Sin rud an-deacair a thuiscint agus do thóg sé tamall fada domsa chun é sin a fheiceáil. Níl an fheasacht taobh istigh den am. Bíonn sé ag breathnú ar an am. Bíonn an t-am ag éirí laistigh den fheasacht. laistigh den mhise. Agus tá 'fhios againn mar sin mar athraíonn an t-am, athraíonn an spás ach ní athraíonn an aithne. An bhfuil sibh caillte fós ar a bhfuil á rá agam? Tá súil agam nach bhfuil. Rachaimid ar aghaidh ar aon nós. Mar sin, chun, chun, eh, chun éis, chun athrú a dhéanamh i sin, sin an súil, sin an mise agus sin an féin ansin a, a, a, a, a bhíonn ag féachaint ar na rudaí. Airíonn an Mise an tAm, an Spás, iolracht go bhfuil daoine éagsúla anseo, ceapaimid go léir go bhfuilimid go léir éagsúil lena chéile, ach níl. Níl, tá an Mise céanna ann, agus aithníonn sé na mothucáin agus na céadfaí. Tá an féin, the ego, tá an féin cosúil leis an ghealach. Nuair a fheicimid ar an ghealach i dtosach báire, ceapaimid gurb é solas na gealaí atá ina lóchrann dúinn ar an saol i ndorcha na hoíche. Is é solas na gealaí. Ach má fheicimid pás beag níos grinne ar an scéal, níl i solas na gealaí ach solas na gréine, frithchaitheamh. Agus mar an gcéanna an Féin. Ceapaimid gur sinne an Féin, ach ní hea, is é solas an Mhise, solas na feasachta, a lonraíonn é sin. Agus arís sna koan tá scéal ann, gan amhras, bíonn i gcónaí scéal sna koan ar sin. Léigh mé arís é. Seo scéal faoi Chiyono agus bhí sise ar lorg an léargais agus do chuaigh sí go dtí go dtí Máistir Zen, Bukko agus seo mar a tharla nuair a chuaigh sí ann. Bean rialta ab ea Chiyono, lán deabhóide agus croí. Chuaigh sí chuig Bukko, Máistir Zen, le hachainí. Tá mé ar lorg léargais, ach teipeann orm, monuar. Thaispeáin sé di an ghealach a bhí i mbuicéad uisce fhuair. D'ardaigh sí an buicéad agus chuir sí ar a ceann. Chonaic sí gach oíche go raibh scáth na gealaí ann. Trí thuirse thit an buicéad lá is an t-uisce ar an mblár. Is láithreach, bhuail lán léargas í, is léim a croí ina lár. D'imigh an t-uisce ar an chlaí, is leis, an scáth gealaí. Arís, mar a fheiceann sibh sna Koan, tá siad ag treorú an léitheora go dtí Vedanta. Now, tá aithne agaibh ar an bhfear seo, René Descartes, agus dúirt René Descartes, Cogito, ergo sum.

Cogito, ergo sum. Smaoiním, mar sin táim anseo. Ach bhí sé ag dul amú. Cén fáth? An féidir fheiscint cá háit a bhfuil sé beagáinín ar strae? Smaointe, tá siad soilsithe ag an bhfeasacht. Mar sin ba cirte dó a rá, ní cogito ergo sum ach aithním. Dá bhrí, táim anseo. Aithním. Mar sin, is féidir linn é sin a athrú anois go Cognosco, ergo sum. Cognosco, ergo sum. Aithním, mar sin, táim ansin. Bhuel, ansin, nuair a rachaidh sibh ar ais, is féidir libh é sin, rud amháin, cuimhniú ar rud amháin a dúirt mé sa chaint seo. Cognosco, ergo sum. Right. Feasacht, mise. ba mhaith liom teacht anois ar shainmhíniú na feasachta, mar sin. Cad, cad í an fheasacht? Is, now níl anseo ach, eh, sainmhíniú infheidhme, sainmhíniú sealadach, ach déanfaidh sé an chúis dúinn don lá atá inniu ann. Tá mé fós ag obair ar seo, tá súil agam an leabhar a chur amach ar seo i gceann cúpla bliain, ach tá, sin, sin an áit ag a bhfuilim ag an bpointe seo. Is é an rud ina léiríotar gach eispéireas. Léirítear gach eispéireas a bhíonn againn laistigh den fheasacht. An dara rud, ina soilsítear gach ní atá ar eolas againn, ní féidir aon rud a bheith ar eolas againn gan feasacht. Gan an mise a bheith ann, níl aon rud ar eolas againn. Agus an tríú rud, as a gcruthaítear gach eispéireas a bhíonn ar eolas againn. Gach rud atá ar eolas againn, tagann sé laistigh den eispéireas seo, den eispéireas atá lonnaithe san fheasacht. Eispéireas, cuireann an intinn eagar ar an eispéireas sin agus soilsíonn an fheasacht an intinn. a eagraíonn an t-eispéireas. Uaireanta cuireann an teanga amú sinn. Féach ar seo. Tá breathnóir a bhreathnaíonn an rud breathnaithe. Sin an teanga ag caint. Sin structúr na hintinne. Ach nuair a bhíonn tú i mbrionglóid, mar shampla, nuair a bhíonn sibh i dtaidhreamh éigin agus bíonn tú ag ól tae, an bhfuil do lámh ag bogadh? Níl. Blaiseann tú an tae, ólann tú an tae, ach níl aon rud ag tarlú, i ndáiríre. Is eispéireas é, agus go háirithe más taidhreamh gléineach é, mothaíonn tú an ghaoth ar d'aghaidh agus tá tú ag eitilt san aer, ach ag an am céanna, níl ann ach an t-eispéireas féin. Mise, cluas, crann ag titim. Mise, an cluas ansin, ansin, Cloisim an crann ag titim, nó feicim an cupán tae agus ólaim an cupán tae, go díreach mar an gcéanna. Tá na rudaí sin briste suas. Ach má thagann galar ort, má thagann néaltrú ort, ar uairibh éiríonn an, na limistéir, na teorainneacha idir na rudaí seo imíonn siad nó éiríonn siad an-doiléir, mar a tharla i gcás na mná seo, Jill Bolte, a bhí ina hollamh in Harvard agus bhuail stróc í ar an 10ú lá de Nollaig 1996, d'éirigh sí ar maidin agus bhuail stróc í agus bhí sí ábalta, os rud é gur saineolaí a bhí inti, gur eolaí, bhí sí ábalta. féachaint ar cad a tharla di le linn an stróc. Agus dúirt sí, nuair a bhí sí stróc, is féidir é sin a fheiscint ar TED Talks, tá sé ar TED, tá sé ina leabhar ach tá TED Talks aici agus tá sé an-suimiúil ansin, deir sí go raibh sí, nach raibh sí ábalta a thuilleadh na teorainneacha, na línte teorann a fheiceáil idir rudaí. agus d'fhéach sí ar a corp agus ní raibh a fhios aici cá raibh an t-úrlár críochnaithe agus cár thosaigh a cos, cá raibh deireadh na méar ar a lámh. Ní raibh sí ábalta iad a fheiceáil. Mar a dúirt sí féin, D'fhéach mé síos ar mo lámh agus thuig mé nárbh fhéidir liom teorainneacha mo choirp a aimsiú a thuilleadh, cá dtosaíonn mo chorp agus cá gcríochnaíonn sé? Mar is é an intinn a chuireann an eagar sin ar an saol. Agus aontaíonn a lán saineolaithe maidir leis seo, fear, Donald Hoffman mar shampla, atá in, tá sé sin ina eolaí ar an, Cad é sin, ar an smaointeoireacht chognaíoch, tá mé ag ceapadh. In Irvine, i gCalifornia, deir sé, Níl cosúlacht idir na rudaí a fheicimid agus a bhfíornádúr ach mar a bheadh idir íocón ar scaileán ríomhaire agus an próiseas laistigh den ríomhaire. Cén fáth go bhfeicimid an saol mar atá? mar tugann sé an buntáiste is mó dúinn chun teacht i dtír. Bua na hoiriúnachta Darwin. Ar aghaidh leis. Ach féachaimis anois, uair amháin, sin an rud deireanach maidir leis seo. Féach ansin, feicimid ciorcail bhándearga ansin. Agus níl aon rud le feiceáil ansin. Ach má chasaim iad, má rothlaím iad, Ag 45 céim, cad a fheicimid anois? Tá ciúb ann, nach bhfuil? Ach níl aon chiúb ann i ndáiríre. Cruthaíonn bhur n-intinn é sin. Agus rud eile atá, b'fhéidir, do na daoine níos óige anseo, nuair a bhíonn tú, abraimís, i dtraein, i stáisiún agus tá sibh i do sheasamh ansin ar feadh tamaill fhada agus tá tá tú ag féachaint ar d'uaireadóir nó anois ar do ar do fhón ar an am agus deir tú cathain atá an traein seo ag imeacht as an stáisiún seo agus go tobann, á! Táimid ag bogadh! Táimid ag dul ar aghaidh! Sea! Agus ansin tuigeann tú ní mo thraein atá ag dul ar aghaidh ach an traein atá in aice liom sa líne roimhe. Mar sin, b'fhuath liom achoimre a dhéanamh ar a ndúirt mé libh inniu. I dtosach báire, tarchéimníonn an mise domhan na bhfoirmeacha, sé sin, níl sé mar chuid den saol oibiachtúil, tá sé lasmuigh den saol oibiachtúil. Mar sin, tá sé lasmuigh den am, den spás, den iolracht, de na céadfaí, de na smaointe, de gach rud, gach eispéireas a bhíonn againn atá oibiachtúil. Níl aon teorainneacha ná limistéir ag baint leis an mise. Níl aon limistéar ann. Níl, ní, níl aon, ní cuimhin le éinne breith an, an, breith na feasachta. Bíonn sé i gcónaí ann. Ní fhaigheann sé bás. Tá sé, bíonn sé ann gan, gan an fheasacht níl aon rud ann. Oibríonn gach rud san fheasacht. Ach, agus an tríú rud. Ó, gabh mo leithscéal chuaigh mé róthapa. Agus an tríú rud, sé sin, ó sea. Eh, ó sea, sea, gabh mo leithscéal, tá mé caillte beagáinín. Sea, sé sin eh, eh, cóan eile in, in, ina bhfuil na limistéir eh, sin em, eh, eh, le feiceáil againn. Seo ceann de na cóain ina dtagann Manjushri go dtí an Buddha atá ina cónaí i dteampall mór sa tSín agus seo an comhrá atá eadarthu. Chonaic Buddha Manjushri, prionsa arbh ard a ghlór, ina sheasamh taobh amuigh de chlós an teampaill amhail mhór, A Mhanjushri, a chara croí, tar isteach ón taobh amuigh. Cén fáth arsa Manjusree. Nílim amuigh ar chor ar bith. Sin é. Right, agus ansin níl aon teorainneacha nó limistéir ansin. Agus, sin an rud is tábhachtaí, agus an rud nach gcreidfidh sibh inniu, táim cinnte go gceapfaidh gach duine go bhfuil mé as mo mheabhair ar fad leis an ráiteas seo. Ach an mise atá in Tomás? An mise atá in Matt? An mise atá in Bernice? Ionatsa? Ionatsa, ionamsa, i mo bhean chéile ansin. Níl ach mise amháin ann. Is é an aithne céanna. Ach deir siad, ní féidir a leithéid. Feicim, seo é mo lámh, seo é mo cheann, mo radharc, seo í mo bhean chéile, sea? Ní féidir a leithéid. Tá sin amaideach ar fad. Feictear an. gloine bainne seo. Agus abraimís anois go ndoirtimid uisce isteach sa bhainne. Tá sé an-deacair ansin a rá cá bhfuil an t-uisce agus cá bhfuil an bainne, tá siad measctha suas. Díreach mar an gcéanna anseo, tá an mise chomh fite fuaite, chomh fite fuaite leis an, leis an bhféin, nach féidir linn idirdhealú idir an dá rud. Táimid. chomh teann sin le chéile. Agus sin é an cúis go gceapann sibh go bhfuil sibhse amuigh ansin agus go bhfuil mise anseo. Ach i ndáiríre, níl ach an t-aon fheasacht amháin ann. Agus chun críoch a dhéanamh de sin, Seo an cón deiridh agus is breá liom, sin an cón is fearr liomsa. Mar lá amháin tháinig Brahmin, sin sagart Buddhaíoch, go dtí an Buddha, bhí sé amuigh ansin sa loch agus bhí sé á fholcadh féin. Agus bhí an Buddha go hiontach ar fad ar a lán bealaí agus theastaigh ón Brahmin seo fáil amach cén fáth go raibh sé ábalta na rudaí iontacha seo a dhéanamh. Agus chuir sé lán ceisteanna air, an Dia é? An draíodóir é? Cad é? Agus seo an comhrá eadarthu. Dúiseacht. Bhí ceist ag Brahmin a bhí á chrá, gur labhair sé leis an mBuddha lá, An Dia thú, a mháistir chóir? Ní hea, níl Dia ionamsa, ná deoir. An beith ó neamh thú, mar sin féin?